ụmụnne m ụmụnne m o nwere ihe m shị ka mụ na olu bọọ taa ihe anyị bịara ịbọ maka ọwụla nne ma nne ka nka ofu onye bịara jụọ onye ajụjụ sị ọ bụrụ na nne ka nka onye ka o kwesịrị ka ọ wụrụ ya na-eleta nne hmm, my people my people ụmụnne m ndị olu gbarụtabalụ share alụ post ụla share alụ la Enugu share alụ la um, Ọnịcha share alụ la Abakaliki share alụ la um, Imo share alụ la um, Abia steeti ka m gara ji share alụ la Achị maka na onye ala jụrụ ajụjụ ashị nji onye m kwesịrị ilekọta nne maka na ihe ya ji ajụ ajụjụ ya la ashị la onye bụ nke nta kwesịrị ịla eri ihe nne nji ka enwu nke nta ma eri ihe nne rilọcha ndị nke ukwu abịa letebe nne wọ shị dịka omenala igbo ị nwere ike iderụ m shị m lee onye o kwesịrị ka o lekọta nne doo ka m na-ekwu ihe uche m ma aza nke m mma alaikekwa ka ị bịa ka ị zaa nji onye o kwesịrị ka o lekọta nne ya mm. ma ọ wụrụ la ha akaa nka ọ wụ ji ọkpara ọ wụ ada ọ wụ osobe nji onye ike lọọnya ọ wụ ọdụdụ kwesịrị ka o lekọta nne na nna mụrụ ma ọ bụrụ la ha akaba nka maka na o nwere ka nwa nne na nna shi akacha nka ha akatọọ ala agbaji ịta na ezi la ụlọ shị nji onye ma elekọta la-elekọta ọ mụ shị ọ gụ e nke a shị la eme igwe mmetegwe ori m lekọtabara ka o lekọta ụmụnne m ụmụnne m mụwa shị ka m bịa zaa ajụjụ la ọ dụọrọ ụmụ niile a mụrụ la a mụfụtara mmadụ niile ka ọ dụọrọ ilekọta nne ha na nna ha ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwaanyị bịa across my video o kwesịrị ka ọ wụrụ gụ ma nwoke ma nwaanyị ga-elekọta nne na nna ma ọ bụrụ na ọ nwụọ mala ihe njiwola ka e nwere nlekọta dụ l'ike l'ike ọ wụ la ọgụ owu liwu ji ọkpara la alụgwo nwaanyị mụta ụmụ nke ada alụrụ ya wụrụ ihe nna eme na-emekebe m nke m- papa nke a dụrụ ada ma ọ wụrụ aka dụ ada ahụ at least aka anyị njicha aka ndụ iwu ọka nwee lụọ ọrụ ụlọ lab ka o edesa nne mana ndụ nke nwoke na ndụ nke ọjọ ụmụ nwaanyị ndị ọjọ ga la atụta ego maka na ọ dụọrọ onye isi dụọrọ onye ama onye eweteghị ego onye ahụ egbote egbote ọ fụta ụtụtụ ọ kwado bịa ọ wụrụ la ụlọ niile bụ n'ụlọ ị hafụla nne a la-asacha nne o gbalịa sachaa nne o gbalịa sachaa nna o maka la e nwere ngozi ndụla ofu onye ha kwara mmeme ọ adụghụ mma ishila n'ihi Maka eweli inweta ya ego. eweta ego na ihe alụkọtabeghị fụtakwara bịa bịa sachaa nne o ile ewetekwa ego ilekọta mee nnụ kpọrọ mama o kpọrọ papa o lekọta ha mgbe ha ndụ ndụ chi ha la ụ- ụ- la ụgbọelu chi ha la ụgbọelu ha bịaba kpọọ ụbọchị onwere ụbọchị agaji nwoke na agaji nwaanyị nkachagwuru ha e chi ha la ụgbọelu pushuru ha gaa otu a ka akwa ha kwara ha akwa kwara ha akwa jee chi ha la la flight ha la agaba ụmụ ha ha mekakwa ha lata ahụ maka ha labụ akagwo nka nka ahụ arụ do proud of your parents la ha akagwo nka la-aṅụrị ọṅụ ekpelere e mụgworo nwa maka la ị kpọrọ onye kagworo nka ma onye mụgworo ụmụ ga-akpọnye ndị nwunye nwa chi ha lekọtaba o nwere ike onye enweghị obi umeala nwere ike o lechi ha ihe o nwere ike onye enweghị obi umeala maka ọhụrụ nne a mụ ịgọgọgọ ndị nwaanyị la-elekọta mala ahụgwo m nwoke m elekọta karịa nwaanyị la Lagos ka kpọta mama wuru akị papa la papa wuru akị la-akpọrọ papa ya ja-asa ahụ maka papa ya ekpuwo ishi mana nneka